Saludi a totus e beni benius a Comunichendi. Deu seu Alessandru Pani. E impari cun bozatrus in custa trasmissioni eus a circai de cumprendi cantu esti de importu mannu a imperai su sardu po sa comunicazioni, ma no sceti sa comunicazioni fueddendi, sa comunicazioni po sa creazioni de produzionis culturalis e po fai bivi s'ideas cun sa scridura, su cinema, sa musica e puru cun su social media. Po fai custu, eus a pregontai unus cantu de personàgius chi cun custas cosas traballant dònnia dì. E oi, impari cun nosus, nc'est su produtori, regista, video maker e diretori de sa fotografia Paulu Carboni. Beni beniu Paulu! Gratzias, unu saludu a totus. Eccu Paulu, nosu oi E s'est cumprendiu unu pagu de sa presentada. Si, si cumprendi. Si cumprendi, est stetiu craru. Ah, mancu mai, poita mi seu pigau unus cantu de notas innoi, però femu timendi de ligi poita si biri in sa camera, però nci dd'apu fata, eh. Femu sudendi finzas unu pagu de tempus in antis. Eccu, eus cumprendiu chi depeus circai de cumprendi cantu esti de importu mannu imperai su sardu po fai filmis, po ndi nai una, poita tui faisi su cinema. fais is filmis. Fatzu fatzu principalmenti televisioni. Televisioni. Su cinema candu candu nc'est sa possibilidadi de ddu fai si fait, apu fatu unu curtzu de pagu, però sa produtzioni cinematografica est meda limitada. Eccu, apu nau cinema poita deu t'apu connotu mancai medas bortas in su set, in su cinema. Eccu. Mi praxit de ddu fai, però sigumenti non est unu trabballu semplici, o simpli cumenti si narat. Simpli. capitat de ddu fai pagu. Eccu, eccu, ma tui cumenti est chi as imparau su sardu, poita su su sa chistioni manna innoi est s'imperu de su sardu. Su sardu est una pùncia in su costau, e no poita mi praxit meda e mi ddu seu torrendi a pigai, deu seu fillu de cussa generatzioni chi at dd'ant estirpau su sardu, non si podiat chistionai a scola, non si podiat chistionai in giru, s'usu de s'imperu de su sardu fiat sceti po fueddus malus, po certai e. Si imperàst su sardu fiast unu burrumballa. Fiat diaici, fiat diaici Ma su sardu deu ddu tengu de sempri, poita babbu miu e mama mia funt casteddaius e chistionant chistionant su sardu, nonna nonna mia chistionat su sardu. Duncas custa lingua nci fiat aintru e tocàt a torrai a bogai a foras. E a pagu a pagu, insoma, seu ancora circhendi de de imparai e e ddu seus melliorendi, non est non est perfetu perfetu, nci funt ancora medas parolas sardizadas de s'italianu, po sa cosa chi benit prus prus simpli de fai, candu no no si tenint is fueddus giustus po contai cussu chi tenis in conca. Su chi is inglesus narant mancai a bortas podit sonai false friend, amigus chi no funt amigus. Però est giustu diaici, poita sa lingua depit Bivi e depiri bivi cumenti dda chistionat sa genti, si tui tenis su sardu diaici depis imperai cussu. Eccu, ma est cussu chi segundu mei medas de nosu funt circhendi de fai, e pigai su chi teneus aintru de candu femus piticheddus, poita candu femus piticheddus intendemus sa genti chistionai meda de prus in sardu e a ddu fai bessiri in foras, cumenti as nau tui etotu. Eccu, e Immoi po circai de arribbai a a su mix e cumenti est chi arribbat sa passioni po po fai su video maker po po filmai? Beh deu incuminzu fendi su s'operarori de ripresa ddi narant a su tempus camera man. Eccu, gei apu nau ca non si praxit camera man. Quando si veri ca si voi schiamera su men che ci punti noi in moi. Si veri ca si ses casteddaiu poita naras chiamera men. Chiamera con la chi ci ha. Sa chi. e, e dopo apu fatu po, po meda annus, eh, finzas a su momentu in cui, insomma, apo intendiu s'esigenza de contai deu e non de, de filmai po contus de atrus. Apo initzau a produxi piculus traballus e sopratutu de de tipu documentariu e seu arribau fintzas a immoi faendi faendi custu, cioè faendi sighendi a fai s'operarori, su diretori de sa fotografia, ma fintzas a s'autori e su regista. Ah autori puru? Beh si, poita is cosas is cosas chi chi fatzu, sopratutu is documentarius mi ddu scriu deu eh. agiudau, in collaboratzioni co cun genti, però nc'est sempri s'idea de undi si partit est sa mia e funt totus traballus acapiaus a su mundu de de su traballu e cun un'atentzioni particolari a su sociali Eccu, e poita m'asi nau innantis de cumentzai sa ripresa ca seus totus fluidus in custu traballu. Beh certu, sopratutu in Sardegna, in Sardegna non podis fai il monoprodotto, ddi nant diaici, poita non bivis, duncas depis essi prontu a traballai e fai cosa. Fai unu pagu de totu poita. si. E cust'annu seu oltre a su traballu de operadori, diretori s'est acostau puru cussu de, se mi potzu permitti, operatore culturale. Ah eccu. Organizaus unu festival impari a Antonello Zanda e Tore Cubeddu chi si zerriat Babel Film Festival e che propriu, po abarrai in su discursu acapiau a su cinema est unu festival dedicau a su cinema de is linguas de minorias. E quindi no sceti po su sardu? No, ci funt de totu su mundu. Ah, totu su mundu. E cali cali funt is linguas? Cali linguas eisi? Arribant da de dogna logu. Dogna manera. Da s'Himalaia a sa Patagonia, a sa Cina, e su mundu per fortuna, cumenti si narat? Po sorti. Po sorti tenit unu sciacu mannu de linguas chi si chi s'imparant in su mundu e dogna populu est acapiau a sa lingua e in dogna populu nc'est calincunu artista chi fait cussu chi ses narendi tui, imperat sa lingua de su logu po contai. Ah eccu, certu. E immoi tui cumenti video maker candu est chi est arribbada sa sa netzessidadi de imperai su sardu in is traballus tuus? Ma allora est nascia ascurtendi, deu apu fatu po annus intervistas a is beciteddus in giru po is pais po is paises de sa is biddas de sa Sardigna. E ci fiat sempri calincunu che circàt de chistionai in italianu, ma ddu chistionàt mali e contàt cosas chi non fiant meda interessanti. A unu certu puntu eus cumprendiu che depemus circai de ddus fai chistionai in sardu. Cumenti est partia custa cosa, eus, si seus acataus che is contus fiant totalmenti un'atera cosa. Meda prus interessantis. Ma ma nci fiat poesia aintru, nci fiat bistu, nci fiat totu una unu sciacu mannu de cosas che in su contu in italianu non nci fiat perchè est cumenti deu immoi chi seu chistionendi su sardu tengu unu vocabolariu limitau e duncas potzu esprimi ideas fina fintzas a unu certu puntu. Cumprendiu custu su traballu fiat cussu de fai spullincai sa genti de custu pregiudizio no de sa lingua sarda chi nc'esti e c'è c'è ancora e e ddu lassai liberus a de chistionai sa lingua insoru. E funti bessius prus aderentis a cussu chi funti in sa realidadi. Ma chi poi candu candu su trabballu bessit de s'Italia chi si chi esti in italianu o in sardu non cambiada cumenti diciamo e su fatu chi ddu cumprendis o no ddu cumprendis, cambiada su sonu e su sonu de su sardu s'acapiat mellus cun s'immagini de sa Sardegna. Certu. Est propriu una custioni de, una chistioni de sonu e de su fatu chi custa cosa unu de is primu annus chi femus faendi su Babel Film Festival fiat bessiu unu filmu de Daniel Atzeni chi si chiamat Sos mortos de Alos Ah. Chi è unu curtzu chi iat bintu de totu, poita meda bellu. E issu dd'iat fatu cun, ci fiat una voice over, cioè una boxi a foras, e in italianu, fata de Alessandro Valentini, chi est unu speaker meda bravu, e fiat meda bella. Ma nosu cumenti assotziu Babel chi si chi imperat su sardu po po totu fintzas in su bandu, dd'eus fatu sa proposta de ddu dopiai e ndi fai una versioni cun sa boxi a foras in sardu de Giovanni Carroni. Ah eccu. E su film funtzionat mellus. Certu. Funtzionat mellus e e tenit custa cosa in prus che in italianu non tenit, che est su sonu. Anche se non cumprendis cussu chi chi chi chi stait narendi poita ses della Bulgaria, su sonu s'acapiat mellus cun s'immagini. Certu, poita est propriu una cosa, su su cinema est una cosa de sonu e immagini chi andant impari. E custu sa cosa che nosu, nosu agataus in totu su cinema che ci arribat de su mundu a su Babel Film Festival e funt sempri di prus is traballus fatus cun is linguas de is logus. E immoi tui però candu fais unu film in italianu e ndi fais unu in sardu, cali funt is diferentzias? No, non, non ci nd'è, non ci nd'è, poita um, sa lingua che, che si imperat in unu film depit essi cussa che, che si imperat, non, non, cioè non, non è che ci funt de, de obbligus. E deu apu fattu unu film totu in casteddaiu, ah, si chiamat Casteddu Sicsti. Eh. Dd'apu fattu perché bo, ddu bolemu fai in casteddaiu po una questioni de de, deu penso che su casteddaio commenti varianti de su sardu est cussa prus a rischiu, poita est cussa prus esposta a a is atras linguas, a s'atacu de de. A is amisturus. A is amisturus, che non non sempri esti una cosa negativa, podit essi anchi una una cosa de prexu. O de evoluzioni po sa lingua puru. Poita sa lingua ddu scieus. Depi cresci. Is linguas funt in evoluzioni continua. però ddu bolemus fai blochendi unu casteddaju chi non nc'esti prus e e chi est istadi sparendi, cioè s'unicu chi ddu chistionat ancora est Elio Arthemalle che saluru. Duncas apu agatau atoris insoma de una certa edadi beciteddus e eus fatu custu filmu de contus de is annus sessanta in casteddaju E chini fiant totus, e fiant, purtroppo in medas non nci funt prus, nci Gian Paolo Loddo, Nino, Nino Nonnis e e poi Giulio Manera, Giulio Manera cabaretista de is annus otanta e poi Pino Boi e meda atrus che insoma ant fatu de arrogus de film non fiant protagonistas. Cumenti narant is inglesus guest star. Su film andau meda beni poita su casteddaju dd'aradi praxu no, intendi is contus ma intendi fintzas sa lingua de cussu momentu. s'idea otri che po donai un'agiudu a su casteddaiu cumenti lingua partidi puru de s'idea che su casteddaiu de su puntu de vista cinematograficu funtzionat meda beni cumenti atras chistionadas regionali chi podit essi su sicilianu, podit essi su napoletanu, su fiorentinu, piuttostu chi su romanu. Certu, eccu poita nosu seus abituaus candu bieus filmis italianus a biri cosas chi funt chistionadas fueddadas in napoletanu, po ndi nai unu, chi tui ti castias a Gomorra, est totu fatu in napoletanu, però si ddu bieus, però candu mancai calincunu porta. T'immaginas sa gomorra eh. chi sono in italiano? italiano. non funziona. Non funziona. E, e, e sa cosa che no, in moi est custa, no? Che sa chistionara de, de su logu s'accappiat cun cussu chi est su logu, cun cussu chi funt is, percio- is personaggius de su logu. De su logu. Poita depint fueddai cussu chi tenint a intrus certo. e, e sa lingua insoru. Ecco, Poita nc'est, segundu mei, mancai no in su casu tuu, però una calincuna timoria de de fai cosas natzionalis cun sa fueddara nostra? Allora

Segundu mei abarrat ancora cumenti una bregungia sa chistioni de su sardu, cumenti a nai che una cosa fatta in sardu non possa tenni su stessu valori de una cosa fatta in italianu. Calincunu narat po su mercau, ma ita bolis bendi, unu cortometraggi, is curtzus non si bendint, ddu scieus, faint sa fira de is festival, de is premius e de is proietzionis organizadas de assotzius e cosas diaici, e quindi custa cosa de de de su mercau est una cosa chi non non non funtzionat, anzi, segundu mei, propriu un'arruga de pigai custa de de de sa produtzioni in lingua de de de minoria, pensendi a unu mercau chi non nc'est chi bandat costruiu. Eccu, ma segundu tui una cosa fata in sardu, mancai seriali puru, podit essi chi podit funtzionai puru in is piataformas cumenti Netflix?

E tenis unus cantu de filmis chi ti podis castiai cun is iscritas a basciu de traduxidura e quindi fintzas a su sardu fintzas a totus is ateras linguas de minoria chi teneus in Italia chi funt pentzu una bintina.

su bandu chi nosu faeus po fai programas cumenti custus, chi est su bandu de sa regioni de imprentas chi at donau una una spinta manna, una spinta manna a fai traballai non sceti a cumenti genti, fai sopratutu una cosa, sa cosa prus importanti est fai arrexonai sa genti in sardu, pentzai cumenti si podit fai televisioni, radio, multimedialità in sardu Ch'est una cosa chi non femus mancai abituaus meda a fai. Seus faendi unu percursu lentu ma ddu seus faendi. Eus incumentzau, medas cosas depeus fai ancora ma medas cosas funt puru stetias fatas, quindi depeus tenni presenti puru cussu. E ddu podeus nai nosu puru chi seus traballendi aintrus de custas produtzionis. Tenis arrexoni, seus cumintzendi a pensai is cosas a ddas fai in sardu, Eh, um, Candu incumintzas a pensai in una lingua est, est, est su momentu in cui dda... dda, dda... dda ses imperendi deaderus, cussa lingua. Eccu, eus chistionau de mercau, eus chistionau de mercau. Eh, nosu cun is piattaformas chi funt Netflix, Prime, totu custas chi seus, uh, chi seus castiendi in custu tempus, E seus biendi cosas ma chi siant de mei seus castiendi puru series fatas in Turchia. Deu non mi ddu femu mai imaginau de mi ponni a castiai una una cosa fueddada in turcu. Eccu, podit essi. Ma dda castias in lingua originali? Originali dda castiu deu, poita deu castu sempri, deu seu atori de formatzioni e mi praxit a castiai is atoris. S'interpretazioni. E certu, non dopiaus. Eccu mancai nci arrennesceus segundu mei a fai una cosa in sardu castiant normalmenti is atrus cun is titulus mancai dopiada puru. Custu est siguru, dd'eus biu cun su cinema no, aderu meda meda films funt chistionaus in sardu e funt films chi funt andaus in giru po su mundu praxint e benint apretzados prus a foras de s'Italia che in Italia, poita parit ancora che nc'est custu custa manera de biri is produtzionis sardas un po diaici, un po no, cumenti si narat, marginali, dda nant diaici Ma segundu me. Ma mancai seus nosu etotus a dda biri in custa manera, no ddu sciu. Si, meda curpa dda teneus nosu chi seus is primus a si ponni, a si ghetizai, no, cumenti italianizendi sa cosa, a si ghetizai, però est Est una cosa chi est cambiendi meda. Seus ponendi sa marcia segundu mei. Si, seus spuntau. Seus fatu su spuntu, in artziada fiat e custu spuntu. Una cosa importanti est, no, poita deu seu su presidenti del canale di rts chi tenit unu canali aundi si chistionat sceti in lingua sarda. Custu canali aundi andat in onda custa trasmissioni fait una programmatzioni binticuatru oras in lingua sarda Ecco che custu est istetiu unu unu passu de importu mannu e a tenni custa televisioni, custu canali. Eh unu importu però non totus acostumant a ddu cumprendi custa cosa e non anti cumprendiu s'importanzia po una lingua a tenni un organo de diffusioni chi imperit sceti cussa lingua. però spereus chi su tempus s'at a giudai e che is cosas insoma pigghint un'accellerada de cumenti funt andendi imoi. Nosu nci traballaus, faeus su, donaus spaziu a totus a s'internu de su palinsesto e is produtzionis, ovviamenti depint essi produtzionis produxiduras chi depint tenni unu certu livellu, non est chi mandaus totu, mandaus sa cosa fata beni, anti poita po annus eus biu che sa lingua sarda fiat acapiada a cosas de livello bassu, basciu, e custa cosa a sa lingua non ddi fait beni eus biu sa lingua in sa televisioni fiat su sardu fiat arrelegau a su folk a is ballus sardus a is cantaras o a is cosas comicas po arriri o a sa strupiadura de sa lingua italiana e de s'ignoranza no chi custu at fatu dannu meda at fatu arriri de una parti però at fatu puru dannu E duncas oi nci funt produxiduras cumenti custa chi tenint unu livellu cualitativu mannu e custas bandant bandant agiudadas e incentivadas. Eccu fueddendi de sa lingua sarda, segundu tui, Ita est s'aspetativa chi tenit? Cumenti chi fessit unu malàdiu seu chistionendi però ita est s'aspetativa po su tempus benidori, su sardu at a at a sparessi, at a abarrai? Ma deu potzu potzu nai custu chi mi pensu deu, deu biu che comunque sa genti est meda acapiada a sa lingua e nc'est tanta genti chi nci tenit diaderus meda. Però su rischiu chi at a sparessi cumenti est sparessendi ad esempiu su gricu in in Puglia est una cosa chi podit essi. Nosu depeus donai meda atentzioni poita unu populu chi perdit su donu de sa lingua iscumparit lentamente narat unu poeta sardu. Eccu as nau candu sparessit una lingua podit essi chi sparessit unu populu puru. Eccu cumenti podeus fai nosu po no si scaresci custa lingua? Ita funt is interventus chi podeus fai is pipius. Eccu. Traballai cun is pipius si fait, ddus funt faendi unu sciacu mannu de laboratorius in iscolas e chi tenint cumente lingua veicolare, ddi nant, su sardu. Est tipu frailes cussu? Si, tipu frailes, fintzas a nosu ndi faius dus. Eccu. Ndi faius unu de producidura televisiva, ndi faius tres, ndi faius unu de producidura televisiva, unu de producidura cinematogràfica e unu musicali cun s'acàpiu de su videoclip. Ah. Si, ndi fadeus tres. Però traballai cun is pipius est sa cosa, sa prima cosa de fai. perchè sa sa lingua dda dda imparant in meda meda facilmenti e e poi podint cresci cun sa lingua aintru e dda bogai a foras candu ddi serbit. Is istitutzionis depint continuai a su mancus a fai cussu chi funt faindi immoi, cioè donai una manu a is produtzionis a is produciduras de de de programas televisivus o radiofonicu multimediale de su in su cinema is laboratorius po is pipius s'arruga est cussa giusta, tocat a potentziai, tocat a ponni prus risorsas aintru e fai diventai su sardu sa lingua de totus is sardus, no sceti de una pariga de sardus chi dd'amant, chi dda bolint imperai. Eccu, candu fais is laboratorius, is cursus, cali est sa dificultadi prus manna? Poita mancai calincunu non ddu cumprendit, podit essi chi calincunu pipiu no est mancu sardu, est fillu de de italianus de o de stranerus puru, nd'eus agatau u' muntoni nosu in iscola. Sì, sa dificultadi est propriu cussa, agatai una classi aundi su sardu siat cumprendiu, po essi cumprèndiu. Ma non est una chistioni chistioni de natzionalidadi, est pròpriu una chistioni chi nci fintzas fintzas a mera mera pipius sardus chi su sardu non non dd'ant mai intèndiu. E duncas tocat a fai unu traballu propedèuticu a pagu a pagu, sentza fai chi is pipius, sentza ddi ddi ddi strupiai su ciorbeddu cun una lingua chi non cumprendint. ddus fait acostai a su sardu in manera trancuilla, sempli, simpli e e gioghendi poita su giogu est sa manera sa manera prus prus efficaci po fai is cosas. Asinuncas s'allupant cun totu custus fueddus. Tenis s'opostu de cussu chi boliast fai, cioè invece de ddus fai acostai ddus perdis poita t'atzicant e e dopu chi d'as perdus dd'as perdus. E narant, boh, ma ita funt narendi custus. Eccu, e cumenti fadeis candu funt pipius chi fueddant un'atera lingua puru, poita mancai nci funt cussus chi ancora no ant imparau s'italianu, de s'agatau, Sì, no, sempri, sempri sempri diaici. E Sa cosa chi mm, lassat a pensai meda est chi is pipius non ddu chistionant su sardu. Est meda dificili, sceti in a- in calincuna bidda eus agatau sardi parlanti chi ddu chistionant e ddu cumprendint. Ma sa maggioranza non non non dd'imperat su sardu e mancu ddu cumprendit. Duncas tocat a fai unu percursu, cumenti femus nendi prima, a picu a passus piticus e circhendi de stimolai sa fantasia cun su sardu, non sa didatica. Nosu in is laboratorius de cinema chi faeus mancai podeus puru chistionai s'italianu in sa didatica ma ddus portaus a arrexonai in sardu candu depint ponni is ideas in unu film, in unu curtzu chi depint fai. Duncas su sardu est su strumentu creativu, acapiau a sa creatzioni est prus facili ddu fai passai. a chini non ddu chistionat. Certu. Eccu, torrendi a sa cosa tua Paulu, tui asi asi fatu unu muntoni de traballus chi imperant su sardu, apitzus 'e s'italianu, eccu, unu unu de cussus chi deu apu apu sinnau innoi esti, triau Capu e croce, podus nai cabu 'e cruxi puru in sardu, chi boleus. A mei praxit chi su su nomini abarrat aici cumenti est. E ingunis. Podit essi chi podeus traduxi su su su sototitulu chi fiat is raxonis is rexonis de is pastoris. Però su titulu abarrat Capo e croce. Ecco, in custu traballu nc'est su sardu. Nc'est poita is pastoris ddu chistionant, gràtzias a Deus, ddu chistionant meda beni e cun meda prexeri. Mellus de nosus puru. Però non nc'est stetia de parti nostra unu una costritzioni a ddus fai chistionai in sardu. Ant chistionau cussu chi boliant. Meda de issus ant chistionau in sardu, unu sardu meda bellu, prenu de de fueddus de e de poesia. Su sardu est una lingua chi tenit aintru unu grandu componenti de poesia. Eccu e e in custu traballu cali est stetia sa dificultadi po bosaterus? Poita innoi tui cummentzas fueddendi in italianu cun issus. Si si, ma est stetiu puru unu momentu de de imparu eh, de imparu de su sardu poita deu fatzu su meu, ci fiat Priamu Cottu chi chi chistionat segundu me una de is variantis prus complicadas de su sardu ch'est su sardu de Ollolai. Ah de Ollolai che è è cumplicau de cumprendi e a is primas a is primus contatus non cumprendemu nudda de cussu chi mi naràt e femu meda in imbaratzu. A pagu a pagu apu incumentzau a a mi fai intrai in conca sa musicalidadi e a calincunu fueddu e immoi ddu cumprendu. Ma sa dificoltadi est stetia cussa de de de contai unu mondu immensu, smisurau in unu in unu film de un'ora e cuaranta minuti. Sa difficultadi est sa, eus fatu duecentocuaranta ore di girato, tres annus de ripresas, un'annu de de montagiu, poita fiat comunque unu unu film autoproduxiu de mei e de Marco Antonio Pani, ch'est s'atru regista. Ca sa ddu saludaus Marcantoni puru. Eh si ddu saludaus e ospitaiddu puru poita puru issu. Eh si dd'apu pregontau ma no podiat. Sta arrivendi unu film meda, stari acabendi unu film meda meda bellu che però no no si ddu contu deu poita non est giustu. Eccu e un'ateru traballu tuu chi stari girendi immoi etotu esti Polvere. S'ultimu filmi grutzu chi eus fatu, si non mi sbagliu. Est unu filmi de fintzioni chi contat una cosa chi est sutzèida diaderus a metadi de is annus otanta, sa storia de, po chini s'arregordat, de Aldo Scardella, chi est stetiu unu picioccu incarcerau ingiustamenti, chi s'est bociu apustis de una detentzioni longa in isolamentu. e si contat sa storia bista de su sguardu de is piciocheddus de de de cuss'annus, chi in mesu nci femu puru deu, tra is piciocheddus de de is annus otanta. E inguni su sardu est, nc'est, nc'est su casteddaiu e chistionau dae unu personaggiu chi interpretat Joe Perrino e chi esti unu unu detenu unu detenuto chi chi deu apu connotu diaderus, mi m'at contau cussu chi poi nc'est in su film, mi dd'at contau issu, mi dd'at contau in Casteddaiu, duncas duncas sa chistionara de custu personaggiu po po fortza fiat in Casteddaiu.

Mancai chistionara in casteddaiu chi a foras non si cumprendit, eus pigau premius a Torino e sa parti chi est praxia de prus est stetia propriu cussa de Nicola chi fiat in casteddaiu. Anca nant ca non nc'est mercau, però su mercau dd'at fatu cussu in cussu. Va bè, mancai dinai no, ma s'importanti est che is cosas bandant a giru e che si tui fais una cosa dda depit biri sa genti non è chi dda podis fai sceti po dda biri a domo tua cun is amigus, depis girai e poi su dinai calincuna manera s'at a fai traballendi su atras atras cosas at a arribai su cinema non pagat su sopratuttu chi fai is curtzus o comunque produxiduras de de custu tipu. Is documentarius puru? Is documentarius podit essi chi a segunda de cussu chi fais si arrennescis puru a ddu bendi a calincuna piataforma, se bessit beni e se e se contat is cosas cumenti bandant contadas, mancai calincuna piataforma ddu podit puru pigai e calincunu soddu mancai torrat. Però est comunque unu unu traballu meda cumplicau. Beni, eus cumprèndiu ca chi bolis fai su dinai depis circai de fai prus documentarius, no, seu brullendi, seu brullendi Paolo, però imoi est acabau su tempus po custa ciaciarrada bella, eus eus cumprèndiu cosas medas apitzus de is produtzionis in sardu e ita, bolis nai po serrai Paolo, un'auguriu po chini. A si biri. A si biri, no. No, deu si torru gratzias po s'ospitalidadi e E si fatzu is cumplimentus po su programma, seis sempri meda meda bravus e pretzisus faendi faendi is cosas, deu si castiu e continuai diaici. E imoi ti castias tui puru poita ci seis tui puru imoi. Oh va beni. Beni, saludaus meda Paulu Carboni e deu mandu sa linea a Filippu Salaris cun is lezionis de cinema. E beni benius a custas letzionis de cinema. E letzionis de cinema ma no est fatzili a chistionai de cinema, siat in sardu, poita su sardu est una lingua chi no tenit is fueddus chi srebint po chistionai de cinema cumenti boleus nosu, ma fintzas poita no est fatzili chistionai de cinema candu teneus pagu tempus. E duncas circaus de fai in custas letzionis su chi podeus. Est facili, simpli, diaici. Su chi podeus fai po a s'acabu de custas letzionis circai in calincuna manera de ndi bogai unu produtu, podeus nai diaici, chi siat bellu de biri e bellu de castiai puru, poita depeus biri su chi eus fatu e depeus puru cumprendi cumenti funtzionat sa storia chi nd'eus bogau in custas letzionis. Circai de mi cumprendi no est facili, circu de mi spiegai. Duncas, po chistionai de cinema depeus u' paghixeddu torrai a goa, no depeus partiri subitu aganciendi su telefoninu o aganciendi sa camera, poita aici no funtzionat. Tocat a pentzai a sa storia. chi nosu boleus contai, poita chi teneus unu film particulari, mancai bosatrus ndi teneis calincunu esempiu, siat de storia de bosatrus, cosas chi eis scritu mancai o sceti pentzau bosatrus, o mancai is contus, is cosas chi s'ant contau in is films chi eus biu. E duncas circaus de arrexonai, su contu est su chi contat, fait arriri cumenti ddu naras diaici però est su chi contat diaderus Candu teneus una storia chi funtzionat, mancai siat girada u' paghixeddu mali, mancai calincuna incuadradura no iat essi su mellus, sa storia, su film funtzionat. E ndi seus segurus de custu, no sballiaus. Mi seu cuncodrau innoi u' paghixeddu 'e follus 'e paperi, su tablet, po no sballiai nudda e po segai a crutzu, poita su tempus chi teneus est pagu E duncas cumentzaus. Inghitzaus subitu subitu, cali est sa chistioni chi nosu teneus po po fai unu film? Sa chistioni est propriu sa chistioni. Bosatrus teneis in conca mancai s'esempiu de calincunu film, ma si preguntu custu, poita si praxint, si praxit castiai films? Poita? Poita mancai deu, custa est sa respusta chi donu deu, poita mancai is contus si faint biri cosas chi nosus non seus acostumaus a biri dónnia dì. Ma no est sceti custu. Nosu 'oiaus biri cosas chi chistionant, cumenti potzu nai, de de calincuna cosa chi non sceti si fait spassiai, ma si ponit pentzamentus. Teneus difatis S'eroi o s'eroina, poita podit essi mascu o fèmina, chi tenit una chistioni, in italianu at essi conflittu, podeus nai cunflitu ma no est bellu, e tenit una chistioni. E dònnia, dònnia storia, mancai siat unu documentariu o ateras cosas diaici, tenint una chistioni, nc'est unu problema, naraus diaici, chi s'eroi o s'eroina depit in calincuna manera pigai e aguantai e a sa fini, a s'acabu de sa storia, depit istrogai custu filu. Circu de mi spiegai mellus ancora. Sa chistioni po su contu est sa cosa prus importanti. Ddu narat, chini ddu narat? Ddu narat Aristotele, fintzas a issu, e meda tempus fait, e at formalizau, naraus diaici, at donau una fromma a custa cosa narendi ca dònnia contu tenit una strutura particulari. Nc'est sempri custa strutura chi depeus arrespetai. E est una strutura in tres atus, tres, tres. E si naru cali funt, funt s'inghitzu, su centru e s'acabu, e bosatrus eis a nai, est facili diaici, inghitzu, centru e acabu, però circaus de cumprendi mellus cumenti est donnia parti e apustis si fadeus un esempiu poita aici est prus facili a cumprendi. Duncas, custu inghitzu, s'inghitzu est sa presentazioni de sa chistioni, teneus su personaggiu, podit essi s'eroi o s'eroina, bivit sa vida cosa sua e Mancai no portat nimancu trumentus, però custus trumentus arribbant a unu certu puntu e no est, chi no no nc'est su film. Deu m'arregordu unu film chi apu castiau medas annus fait, fiat unu film frantzesu, no si naru su nomini poita no si 'ollu fai pentzai ca est unu film pagu pagu bellu, mancai est bellu e s'at a praxi, però nci fiat custa cosa Custu film non sutzediat nudda, nci fiant is efetus specialis, dogna arratza 'e cosa, bellu de biri, però non sutzediat nudda. E arribau a unu tzertu momentu s'eroina s'amobadiàt, una mobadia mala e cun mulleri mia fiaus castiendi su film e eus nau, ah ah, imoi est sutzèdiu calincuna cosa e, imoi su film s'at a praxi. Però non depit sutzedi sempre di aici, eh, non depeus abetai chi eh, su protagonista o sa protagonista si depit ammobadiai. Su film si depit botai subitu subitu sa chistioni a faci, poita nc'est una situazioni de status quo, status quo de su latinu. Su protagonista bivit sa vida cosa sua, ma nd'arribat una chistioni, unu trumentu, unu problema, naraus diaici, e cumentzat su cunflitu. Chi no nc'est su cunflitu non si andat a innantis. No est unu film, est, ita ndi sciu, sa vida de Filippu, chi fait colatzioni, fait su prangiu, fait sa cena e non sutzedit nudda e non nd'importat nudda a nemus. Mancai sa vida mia iat essi pagheddu toga e trumentada, però funt trumentus chi no interessant a nemus. Circu de mi spiegai diaici aici mi cumprendeis eh, prus facili. Sigumenti su protagonista depit aguantai sa situazioni, circat de passai a, a dia de custus problemas, de custas chistionis, e nd'arribat a unu momentu E, e cussu momentu est su prus atu de su film. Est su climax, si narat, mi parit de su grecu, climax. E parit ca sa situazioni est acabada in d'unu puntu e su personaggiu, sa, eh, sa, s'eroina o s'eroi, non scint ita manu si donai. e non scint ita fai. E duncas, Ingunis sa batalla chi est fadendi su personaggiu est arribada in unu puntu chi parrit chi est megat de pedri custa batalla. E est arribada a su climax, duncas, e però a sa fini, a s'acabu, su personaggiu nci arrennescit a passai custus tromentus, nci arrennescit podit essi morrendi, podit essi 'ncora biu, però cambiat sa situazioni. Su chi contat candu contaus custus contus cun su media chi est su film, contat chi su personaggiu ndi cumentzat in d'una manera, passat in custus tromentus e dd'acabat cambiau. Depit essi cambiau, chi no est cambiau contu non nd'eus nau e apu fatu sa rima puru. Poita nosu 'oleus biri Cosas chi si faint pentzai, cumenti eus nau primu. E duncas bolleus biri cumenti trumentus cambiant is personas. Ma ddu fadeus diaici, poita si praxint is contus e mancai si faint bivi u' atera vida chi no est sa nosta. E aici bieus ita faint is atrus candu sa situazioni est particulari e funt cosas chi nosu in sa vida de nosatrus no biveus mai e po calincuna, calincunu contu, po calincunu film e mellus puru. S'apu promìtiu s'esempiu, ddu fadeus, mi ddu seu cuncodrau innoi, fatzu unu film Matrix, apu a fai calincunu spoiler ma speru chi Matrix si ddu seis biu e no sceti una 'orta sceti po mi poita est unu film de formatzioni, est importanti meda, siat po is efetus specialis siat po ateras cosas. Duncas, s'esempiu chi si fatzu est custu, Niu, Neo, Nio, est diaici, in italianu e inglesu, Nio, naraus diaici, est a intru de unu mundu chi parrit strambecu, apu scritu totu po no sbagliai, eh, e calincunu ddi narat ca Matrix, Matrix est unu mundu frassu e dd'olit agiudai a ndi bessiri. Custa est sa situazioni, issu timit chi su mundu cosa sua eh, siat frassu e calincunu dd'olit agiudai a ndi bessiri. Seus a s'inghitzu de sa strutura chi eus nau innantis. Issu cumbatit e depit amostrai a totu is atrus chi est s'eletu, naraus diaici, chi su distinu suu est de sarvai totu is atrus chi funt aintru de Matrix. Issu non ci creit e nc'est su trumentu cosa sua, fintzas a candu bincit sa morti aintru Matrix e a foras puru, naraus, eh, non si ddu fatzu totu su contu, ddu scieis cumenti est su film, e a s'acabu issu amostra chi su distinu suu est de essi propriu s'eletu, su distinu suu est de sarvai is atrus. E duncas eus biu, inghitzu, centru, su momentu, in d'unu momentu parit chi est morrendi e custu est su climax E s'acabu est sa solutzioni e a su fini su film ddu bieis issu fait una cosa chi no est possibili, bolat aici. Eus cumenzau cun su contu, nd'eus biri atru de cinema, nd'eus biri e nd'eus fai un calincunu arrexonamentu ancora apitzus de is contus e bieus ita ndi bogaus, candu intraus prus in sa cosa difitzili mancai apitzus de su cinema e de su film. Deu si saludu e si naru adiosu po cust'orta e cumentzaus a arraxonai apitzus de is contus. Bieus ita nci arrennesceus a ndi bogai, mancai podit essi unu film de importu mannu po su tempus benidori, tanti scieus, non si scit mai.